nke onye chiri nya zere oge ọbụla ị na-ege okwu m n'ihe ndị m na-akụzi ife m chọ ka i mee bụ ngị nwa ị na-atụgharị uche were akọ na uche gị wee tụgharịa uche n'ihe ọbụla m kwuru ejina okpokoro isi gị maka i were okpokoro isi gị o nwerọ ihe ị ga-aghọta na ife m na-akụzi bụ ife ga-enyere gị aka n'ọdịnihu ihe nwee ike wee dịrị gị mma ka ị ghara ịna-atazi afụfụ maka na ihe ndị ọcha mere anyị bụ echeta ebebe fa riri ndị ojii risisia anyị fa enyerọ anyị chenji ha bịa gwa unu n'okwu ha dere okwu a gwara ọgwa bụ baịbụl wee sị unu na na jizọs na onye chọrọ ịmata nna ya na ọ through jizọs na ọ ya ha ga-arelate na ọ through jizọs ị jụkwana onwe gị ajụjụ before e kee jizọs nwa e dere ede n'akwụkwọ kedụ onye ha na-ekpeburu bụ ndị ndị josef wakọ ọwa ka a na-akpọ ya kee ndị ha na-ekpeburu before jizọs wee mebe exist ị nọkatakwa jụọ onwe gị unu amara na ndị ọcha jidere unu confuse unu maka na ha bịa jide nne na nna unu wee gbusisia ha amara ife ha ga-eme maka na ihe ha mere ha mere ha mere ajọ ife ha amara ife ha ga-eme wee kpuchie ife ha mere ma wee were baịbụl wee weta ọtụtụ ndị a niile na-edefend ndị ọcha bụ ndị bụ ndị so na ndị e gbusiri oge mgbe gboo ahụ bịakwara ụwa ọzọ ma still a na-asupportkwa ndị a n'ụwa a na-eche echiche ka ị ghọta na o nwere ebe i si na i soro na agbụrụ ndị ọcha before jizọs ahụ ewuwe a sị unu na ọ jizọs kraịst kraịst ahụ a na-ekwu unu makwa na ọ nickname according to ihe ndị ndị ndị ndị baịbụl na-ekwu mana ndị afrịka bịa buruzie n'isi even na ndị nwa wetara unu ụka mkpụrụ enweghị ka ha si anọkọta nnụ na a na-eme crusade ma ọ wụ na o nwere ebe na n'ime ogonu ụdị ihe a na-eme n'afrịka adị m afụ ya na nke ndị ọcha I spend the whole night unu akazia ndị nwa dere unu akwụkwọ okwu agwara ọgwụ akazia ha mazi ife dị na ya nụ ife mere ọ bụ ya mere ihe mere na na onye ọbụla onye chọzi igwu ndị mmadụ wayo o weru jizọs a na ndị a niile na-ele ọgwụ na-ele ọgwụ amụ ukwu na-ele ọgwụ slim fit mana ọ ha ka akpa akpụ na-ele ọgwụ ka ka ị ṅụọ ka nwoke wee nye gị ego ka ị ṅụọ ka i wee narụ nwaanyị di ya ka ị ṅụọ ka i wee narụ nwoke nwunye mana ọ ha nwa na-ekwootu baịbụl na-ekwootu sam na peji ha na-eme ụmụ ihe dị aga bikọs a fụgo na na ndị mmadụ ụwa ụwa adị achọzi ebe a na-ekwu eziokwu na ịchọ anyị nweta ndị ojii ọfụma a sị were baịbụl were jizọs na ha ga-ekwe gị ife ndị ọzọ ị na-emezi ha achọzikwa ịma wọns na jizọs adịghị ya wọns na onye a na-emenshọn jizọs na-ekwootu baịbụl ị nọkatabeghị jụọ onwe gị ajụjụ ọtụtụ bụ ọgwụ i gocha na-aṅụ ka nwoke wee nye gị ego mere na ị nụbeghị di ọtụtụ bụ ọgwụ i gocha na-ete n'ikpu ka onye ọbụla laa ka ọ na-enye gị ego ka ọ na-eme ihe ọbụla i kwu mere na ihe na-esiri gị ike taa na o nwere ife na-agara gị agarị na ọ nọ n'ọchịchị mmadụ adịghị enyere gị aka o nwe onye na-ekwute okwu ọnụnụ n'ebe ị nọ i goro ọgwụ ka i wee tinye n'ahụ mana agwa agwazi agweke si wekwa na ihe si enu maka na onye a na-akpọ jizọs emechazi i suwazia ịchafụ na-eru n'ikpere na-eyi uwe mwụda na-achọzi onye onye na-eme ezigbo omume na mgbe ị na-agba iche na mmadụ bụ ego na-agba akara oghoro onwe i cheghị echiche maka ọdịnihu tụsasị ozi a na-azụ ka ndị anụ a na-ezuzugharị na-ego ọgwụ ọnlaịn na-eme ife dị aga ka e chetakwa na echi na ọ bụrụ echi ka ọ chọwa onye onye ga-eso ya tawa afụfụ ihe o metere maka na ụfọdụ ga-aba mechaa chefuo ka i cheta na ife ọ bụla ị na-eme nwekwara ụgwọ ọrụ mgbe i techara i gotechara ọgwụ ka i wee nwee amụ ukwu onye ahụ na-eresị gị ọgwụ ọ dịghị aṅụkwụ ya mana ọ na-eresị gị ya na-esi na-eresị gị mgbe i mechasị mgbe oge ị ga-anụzi nwaanyị amụ gị ama na-akwụzi ọtọ enweghị ihe na-emezi ị bụrụzie two seconds man mgbe ahụ nwunye gị ebido gbawa n'ezi ị sị na nwunye gị na-eme nke a na-eme nke a na ọ na-echi na ọ na-eme nke a ichefu ife niile imekọchara ị yara ama na ụgwọ ọrụ aka ya na-anata ụfọdụ ụmụ nwaanyị igocha ọgwụ ma ndị ị na-ete n'ikpu ma ndị ị na-aṅụ aṅụ gbuchaa akpa nwa mgbe ị nụrụ di nwa ya amụta nwa ị sị na di gị na ọkwa di gị ma ọ na ndị vileji na-achụ gị agwara m na o nwere ife ọbụla na-eme na ndụ mmadụ ma onye ahụ amaghị maka ya maka ife ọbụla ọ bụ ihe ọbụla nna gị metere ọ bụ na ịmata onwe gị ị ga-ekepụtawa onwe gị ma ndị na-afụ ọ ga-abụ ife ọbụla i mere onwe nke na-aga aga ịchụ aja chụọ aja elu chaa chụọ nwa nke na-aga aga bụ ife ngị nwa ji aka metere onwe gị abịa were jizọs kọnfuzuo gị mmadụ na-eresi gị ọgwụ ka ị nwee inwe nwee slim fit ka ị nwee amaokwu ka ị na-ahụ asị na be n'okwukwe onye agha ka ka akpa akpụ onye a na-eme ife niile a ghara inyebe ụmụnne ya aka ị yara ama na ego ka ọ na-achọ ọ bịa ọnọkọtakwa ọrụ ka ndị mmadụ ebere atakwa ọ kwootukwa baịbụl si na unu mesa m nke a ma ọ chọọ ofe ihe si unu mee ka o nwee ike wee nwetakwa population maka na a fụ na ndị ụwa achọrọzi ndị afrịka ndị igbo onwezi onye chọziri ebe ebe ọ ga-ata afụfụ na ebe ọ chọrọ ebe ọ dị ọsọ o chefuo na o nwere ife ọbụla ị ga-eme n'ụwa ị yara ata afụ ị na-ana onwe gị n'iyi echi chọwa ihe na-eme gị 90% of ndị nọ n'ụwa ndị na-ata afụ bụ ife ha metere onwe ha maka oke ọchịchọ ị fụ ndị pastọ ekwuru ha na chọsị ebe a na ebe ọ na-ekwute ị fụ ya a na- a- a na-akọwa gbasara gbasara di na nwunye ka esi ala nga ka esi ala- ihe agwa ndị mmadụ eziokwu ma ndị ga-abụ abịa eweta ihe postu a- a- ebe na ha na-eprishi na na na na ihe a na na ha na-eprishi online iwere akant nọmba eti agwa m na ife niile gbasara ụka n'ana ndị ojii bụ fake ife a na-eme maka oke ọchịchọ maka ife a ga-erite wee na-ana ụmụ nwaanyị ka a na-ana n'iyi na ụmụ nwaanyị ndị anụbeghị everywhere ị na-eje ụka ị na-ekpe ị sị na jizọs ya-emere gị ihe niile mana ị na-eje ego ọgwụ ka nwoke wee na nwoke laa ahụ ka ọ ghara ịlapụ nwoke laa ahụ ka o wee nye gị ego ị na-eje ego ife a na-agba n'aka ka o wee nwetara gị ife ka o wee nwetara gị favour blessing mana jizọs ahụ emeziri gị ebe ọnwụ na emere itinye aka na-ebutere onwe gị ụchụ echi niile chọwa onye gị na ya ga-ata afụ tụsasị ozi a ka o ruo ndị a na-agbagheri ndị ka na-anọdụ ofu ebe ntị zikwa ndị otu ka a na-esonyere m adị m eme gị ife m na-agwa gị bụ eziokwu adị m eme gị ife ị ga-achị ọchị na ya nọọ ife ga-abara gị uru ga-enyere gị aka n'ọdịnihu ịbụrụ mmadụ nọọ ihe nkụzi m bụ maka ya na mgbe ọ dịrị gị mma na ọ ga-enye m obi aṅụrị ka ị ghara ị na-emeta onwe gị na-eme ife na-ata gị ahụfụ ị bịa echizi aka ị chọbazi onye na-eme gị agwa m 90% ife ndị na-ata afụfụ n'ụwa bụ ife ha metere onwe ha maka onwe ife ọbụla ga-eme na ndụ gị ọ ga-esi through you fie aka na ama n'anya n'ife ọbụla ị na-ekweta online ewere baịbụl a wee na-edeceive na-akpọ jizọs ị ya-afụ ndị nọ na-egbusisi mmadụ ha na-akpọ jizọs maka ndị mmadụ mana na ebe ọbụla akpọ jizọs jizọs na o nwere ike nọ na ya na ebe ọbụla akpọ jizọs na na onye ọbụla ga-eti isi na onye ọbụla ga-anabata mana ebe ọbụla a na-agwazi onye ọbụla okwu okwu ga-abara ha uru ị ya-afụ ndị mmadụ onye ọbụla na-agba maka ndị mmadụ eziokwu ndị mmadụ achọghịzị ịma ihe gbasara ịnụ maka eziokwu nọọ ife a ga-enweta ozugbo ahụ mgbe ha kachaziri ruchazie 40 50 na-agbaga na-abazie menopause nwa ka gịnị mgbe ahụ ebidozie uche ha abịa natabazie ma ọ dụgo too late mana nkụzi m na-akụziri gị akụkọ ji wee were wee na-akụziri ife ga-enyere gị aka ka ị ghara iche m gara marụ n'ọdịnihu tinye ife ọbụla nke m na-akụziri n'ọrụ ka o nyere gị aka like ya share ya ka ndị ọzọ nwee ike o wee rutekwa ndị ọzọ ntị ka ha nwee ike mezie ụzọ ha maka onye ọbụla bido kịta bido na gboo ka o wee dịrị gị na mma ahụ